Okay, anyị aghachiete na okwu ndị a anyị aghachiete na Dabawo anyị aghachiete na ị kpọrọ ava Nri Yes. em, anyị aghachiete n'ebe ndị a ma tupu anyị wee kwube ndị a em, anyị ka na-akọwakwa mari akọwa maka onwe gị Yes.
Mm.
ee kedu ọgbọ ị dị kedu ihe ma arọ one ị dị I'm 82 years now. 82 years taa Yes.
Mm, ok 82 years nya na amụrụ gị 1939 1939 ee, kedu ọgbọ unu dị Mgbada bụ anụ unu bụ Mgbada bụ anụ ahụ ejikere ok 1939 39 na Aguleri e nwere ọgbọ Mgbada bụ anụ Ọgbọ na-ebu- ọ Mgbada bụ anụ ka a na-akpọ ya a na-akpọ ọgbọ Mgbada bụ anụ

abanimiri iro gwedo bọrọma gbugmu igbe ira ira gbugme ira gbugme abụ daba ụmụ daba ụmụ da akpụ mwe mwere akpụ nya ma ụmụ eru akpa nya mgbe agụmana mụlụ gumenu Ah, bụ daba ahụ okay so na ndị Dabawo mụ- mụ bụ Ugumanị Ugumana. Ugumenu Akpụ. iru akpụ Eh, iru akpụ na okay mba amụ akpụ na- na ugwu daba. na ugwu daba Yes. ugwu daba bụkwa Ugume ka ọ bụ. Ugume ka ọ bụ Yes. Mhm. kedu ibe ọzọ kwa n'ibe dịka Ụmụdịana kedu ibe Ụmụdịana si Ụmụdịana ahụ. Ọ bụ onye Ugume. bakwa ụbịa ọ dị mba na mba bataza ngwụ ebi agba Ụmụdịana ebie na ndị ndị a amarọ m nne mụrụ wa mana a na-ekwu na Ugume na Ụmụdịana bụ nwanne nwanne Dabawo ya bụ nwa nwanne nwanne daba Dabawo ya mụ mụ dị ka Dịana bụ ya bụ Dịana mụ Dịana e ji akpọ ya Ụmụdịana ma mụ raba ụtọ Ụmụdịana Mm. Dịana bụ nwanne Dabawo.
Mm. ok daalụ daalụ rinne Mm, ibe a na-akpọ o nwere ebe a na-akpọ ọ, o- ogodo ma ọ- Ogodo na Mgbede a ka ọ dị. kedu ibe ọ bụ Ogodo bụ mmiri mmiri ugwu mmiri ka na ọ bụ. okay mmiri a na-echu Mmiri echu na-echu echu. ka ọ bụ Ọ dị n'ugwu.
Mm. A na-akpọkwa Ogodo.

n'Ụmụeri ma o nwere ebe na-anọchi anya n'Ụmụeri ihe na-anọchi anya bụ na o nwere o nwere alụsị m na-ejere ozi a na-akpọ Ogwugwu Ugume mụ na-ejere ya ozi Ogwugwu Ugume mụ na-ejere ya ozi okay ngị bụ ya eme ugwe na-ejere ya ozi na-ejeli ya ozi Ahụ dịka ọ kwa na o nwere mitin na-emere m na-emere ọkwa oge ụmụ m bụ- mgbe m bụ treasurer na UGA Mm, okay. ma ngị ị bụ alụsị Yes. a na-akpọ ogwugwu ndị alụsị a bụ a na-akpọba ndị a bụ bu alụsị a na-akpọba eze alụsị a na-akpọba igwe Igwe a kpọ igwe. kezi e ji akpọziba igwe na-akpọba eze Onye akpọ igwe na a- alụsị na-aga alụsị eze. Ọ bụzi bụ nnekwu alụsị. Ọ akpọ eze igwe.

Eh, so na ọ- ogwugwu onye bụ ochile eze Ochile eze. nya na ngị nwa abụ ya bụ igwe ka ị bụ Igwe m. Eh, mm, Ogwu chi eze 19 1950 to 1930 na ọ bụrụ obi. Ọ bụrụ ụbọchị 1950 1930 ka o ji ogwu chile eze. nya bụ na ụdị nha ị bụ alụsị bụrụ eze bụrụ igwe alụsị ahụ anyị nwere ike ichi m ụdị a m bịara nkere ya na e chie m ovu echichi ni. o nwere mgbe onye chọọ ichi echi onye chọọ nchi ego ma echi echi ive a sọrọ m e chie m ntị m chere mkpa e chie m ose foto otu otu ụgbọala mgbe ọ dị ka eme e chie m pastọ obido ọrịa Ee? ọ bụ mma ee ive ọbụla eyi echi maka na ọ dị m ka ụwa niile echisiwo ovu ibe na ebe ọzọ ọ bụrụ sọ m akara onwe ee daalụ rinne daalụ rinne so ngị nwa bụ alụsị bụ ogwugwu na Ụmụeri ogwugwu a dị m ka o nwe mbọsị m na-aga ebe o nwe ebe a na-agbalị m ama a sị na ọ na ogwugwu Ụmụdiani emesịa so n'ogwugwu ahụ dịsi iche na ibe niile e nwesịrị Ị je ogwu ha- ogwu nwere akpụ o nwere Iyi Ojii o nwere arọ o nwere mm, ojukwu ebe ime ogwu ahụ arụsị dị iche ba- bara ụba n'ime ogwu ihe ka arụsị dị na arụsị ọbụla nwere arụsị ụmụ ụmụ ya dị ya nwesịkwa ahụ na O, nwa bụ alụsị mụsịrị mmụ nwesịkwa ahụ na ụlọ ogwu ee ebe dị ka ogwugwu kedu ndị ọ ọ mụrụ ogwu nwere akpụ o nwere Iyi Ojii o nwere arọ

dịka ngị nwa bụ eze ogwugwu ọkwa m kwulitere ya dịka gịnị bụ ọlụ gị dịka onye bụ alụsị ọrụ m bụ na ya kweta ego onye bịa onye kpọ ụbọchị si abịa ọ bịa mite m kọọ mkpa ya ụbọchị agha m mgbe enyi agbazi mgbalụsi ya o melie ọ bịa kene

A na-anụ na Nando. Ok. Ee, daalụ rinne. Nnọọ, ị na-akọ um, i kwutele okwu dịka Dabawọ. M ama ma ọ na ndị m jụrụ ese mbụ ee ị jụọ n'ibe a sị gị na ọ i- na ọ na Dabawọ na ọ ebe ahụ ka ndị Igbo bụ ụzọ wee bilie. ebe a bụ Dabawọ bụ ibe- ebe a- ebe a nwere Ụmụeri ana-agụrụ ana-agụrụ ụbọchị na-agụbụ ọnwa ana-agụrụ ọnwa na deeti Ụmụeri na-agụrụ ọnwa bụ ka ebe ọ mụsị ọnwa atụ ka Ụmụeri na-agụ ọnwa ọbụla atụbụ nne ya ka Ụmụeri ji alụ ọlụ ọnwa atụ Ụmụeri ekwe ọnwa ọ bụ ya ka eji alụ ọlụ Ụmụeri agụbere arọ agụbe na site na omenala a na-eyizuru ọnwa ọnwa oyibo eyigbo ọnwa igbo ma a na-emere emecha taa asị na ọ bụla echi na Ụmụeri eji owe okwu aga n'ọnwa ihe ọnwa ya ka Ụmụeri ji agụ arọ Ụmụeri mgbe ọ na-eme omenala omenala Ụmụeri bụ ka akwụkwọ ọ na-esibere ezigbo omenala Ụmụeri ma sị na ọnwa na-atụ n'igwe ọtụ abụ ọnwa Ụmụeri nara ọnwa atụ agba mbọsị ọtụ gbaghị ọnwa ya eme mgbe mụsa ya eme ọnwa ọzọ tụọ dịse ntị Ụmụeri a na-agụ owere ọnwa mechasị ụnyaahụ mụrụ iti obe ka ọ dị ụbọchị anọ ka Ụmụeri nwere Ụmụeri ụbọchị a na-abụ eke oye afọ nkwọ a na-agụrụ ụbọchị na-ese a na-agụ ahụ nọ na ụgwọ ọnwa n'ụbọchị na ka ọgwa ụbọchị ya adị a na-echekiri echeke ụbọchị Ụmụeri a na-arụ arụ n'arọ Ụmụeri na-akpọ ọnwa iri were ọnwa ha nọ bụ ọnwa iri ọnwa ọzọ bụ ọnwa ntụgbu nke ịbọ bụ ntụzi adọrụ nke ọzọ bụ ọnwa nge ọnwa nge bụ ọnwa mgbe ya afọ nne ya ka eji edowa alụsị nke jiri bụ ọnwa ịbọ e were ọnwa ịbọ bụrụ ọnwa ịtọ ọnwa ịtọ bụ nwoke ji eri oriri ma ọnwa bara nwa ji eri oriri na Ụmụeri ọnwa anọ bụ mmanya mụ abụ mmanya Ụmụeri na-eme ọpụta na ọnwa ise ka Ụmụeri ji awa ji ọnwa ise atụọrọ ana ana agụbiri agụbi ọnwa isii ka eji eme ama ndị ndị Ivite Ụmụeri na izu ọnwa na-esi ọnwa isii abụ oli Ivite Ụmụeri nke ịsa bụ ọnwa ịsa mgbe nke nke Ụmụeri na-ezi na izu ọnwa ịsa nke ọzọ bụzi ọnwa asatọ ma ụsa mmanwụ ya apụra mgbe mgbe gboo gboo ha agụbi ha agụbi hmm. ọnwa itete bụ ọnwa soro ọnwa iri ya na arọ agwụwo ọnwa iri Ụmụeri agụzi nnekwu arọ na Nneyi na mkpụta na arọ agwụwo na ọnwa iri hmm. ọnwa nọ n'ime ya Ụmụeri hmm. agụrụ ọnwa n'isi
daalụ rinne ịmakwa ebe a ekwulu anyị mm. ma aghachite azụ ọ bụrụ si ya ka anyị akọwa ka eji agụ ọnwa na Igbo ka eji agụ ụbọchị ma aghachite ọ bụrụ sọ si ya anyị tọsa ya atọsa mm. ma ovu ive m chọrọ ịghọta bụ na dịka ka m ji ekwu site mgbe m ji agụ akwụkwọ ana m agụta ụmụ na akwụkwọ rinne ndị ọcha dere na ụmụeri bụ isi igbo na na mgbe a batali na ọ dabawọ ka ebu ụzọ kwa wee si ewa agaba Ee, ndị o- mgbe m ji wee bidowa ajụ ese a dịka ka m ji wee kwu mụ na gị kwụsị izuụka na-abịa n- mma eje agụleri mụ na ndị agụleri ya-akpa rinne site n'igwe ve wee luo na ndị dị iche n'iche m mụduru ha ka a kọkwala anyị ka eji bili ka mva ji wee mata anyị kpokọtaba niile ọnụ anyị wee amali nke bụ eziokwu na nke bụ ntụ Mm? maka na ịmalị na ụmụeri na agụleri bụ nsi nsi a sị na a na-anụ ọgụ ma va bụ agbata obi ma anyị eh, anyị na-eche na ive na-ebute nsogbu niile a bụ nghọtavio eh, nghọtavio so ive anyị na-eme eh, ka anyị mee anyị na-anwa bụ ka anyị jụlụ ese n'isi ka anyị mara ma ndị be anyị ọ ya-enwe ezi nghọta mali ndị mva bụ ma ndị agụleri ma ndị mụ avụlia dịka ka m ji wee jụta ese ụmụeri na ndị na bụ nwanne na ndị agbata obi ka mva bụ agbata obi nwanne agbata obi mmadụ bụ nwanne ya Ah, so na mva nwee nghọta ive a nsogbu ana ya bụ na ụdị anyị na-ajụ ese na ụmụeri ka anyị ejikwu wee jekwu wee ajụkwa ese na agụleri mụ na ve enwebe appointment mụ na ndị nando nwere appointment anyị ejewo nteje anyị ejewo ibe dị iche n'iche ụdị a ka anyị ejesi n'igbo niile ma ovu ive m chọrọ ịjụ kịta bụ dịka dabawọ m na-ekwu o nwere ibe bụ dabawọ Yes. o nwere ibe bụ dabawọ Ebe a, o- otu ọ dị bụ daba. ebe a o nwere ibe bụ dabawọ Ee. ebe a bụ dabawọ ọ ka dị ọ ka dị ma na ndị ma e- esi na-erepụzi ebe ndị a biri gboo ndị gboo bili enweghị akpa agụ nri na ma daba ọ ka nwere o nwere ebe a kpọ dabawọ ebe ndaba na agụleri asụsụ ọzọ nwezi bụ dabawọ no no o nwere ibe bụ dabawọ ahụ e nwere ibe bụ agụ nri ahụ ikwulu a ikwu ya bụ n'atọ na ịnọ Em, ibe ndị ahụ ka dịsị ndị a ibe anyị si ebe anyị tachi ị nwere ike iduga m na-evu ọ bụ nnekwu ọvịa ka ọ bụ ike ebe a ka ebe anyị nke ije ma oke ebe a tere aka aka dị n'obere nke ọbụla i nwere ike idu mụ je kịta ka anyị gbaa ọkpa n'evu anyị enidoro ịnọdụ n'evu tụọ ụlọ suo nri ma ọ ya dị mkpa na anyị gbalị ọkpa n'evu ebe ọbụla anyị elute bet ka anyị gbaa ọkpa n'ebe ahụ ee so unu anụwo ndị Igbo ee nwa duru anyị a bụ onye bụ alụsị a na-akpọ ogwugwu eduru anyị kịta ka anyị gbaa ọkpa n'ebe ahụ bụ agụ nri ọ sị nọ ibe ibe ndị nri siwa mgba ka anyị baa na ọkpa agụkwu nri bezi ebe akwali